ndewo nụ ndị be anyị abịakwa m ọzọ ka mụ na unu nọrịa asị m nke onye chiri ya zele ana m ekene onye ukwu na-ekene onye nta na-ekene nwaanyị na-ekene nwoke ibe m ji maka ya bịa tata bụ maka ezinụlọ ọzụzụ ụmụaka anyị na-amụ ịghọtago ịma na ịbịa n'elu ụwa tata due to oke ọchịchọ due to otu ibe si wee gasacha due to otu ibe si were emezi anyị nọzi na fast lane onye ọbụla na-agbazi ọsọ nwere ejizi ije aga okwu m abụlụ na ụwa adụrọzi otu ọ dịbu before na ọbụgodo unu ijide 1 naira iwerie ma rie nri mana kịta ọ dụrọzi like that due to otu ụwa si wee chenjiche o nwere na ibe dị na ya bụ na anyị nwa ka ọ dụkwalị imekwa adopt otu anwụ soro ụwa otu o si wee change wee blend ya nke anyị jibu n'aka otu anyị si mara ka ụwa si wee dị wee mee ya ọ na-aga abịa n'ịzụ ụmụazị tata o so na ovu ibe siri ezigbote ike for nne na nna aghọta mụ maka na ọ dụrọ easy mgbe anyị tolu dị iche na ibe na-emezi tata mana ịgwa gị eziokwu ọkwa anyị nwa ka ọ dụlụ ime adjust ọkwa anyị nwa ka ọ dụlụ ifolowe the trend ịghọtaba ịghọtago ehe ọ bụrụ ya bụ na o nwee video m sị na mmadụ mụọ nwa na ọ ga-eme nwa ya ọyị o wee mụta ya mana ọ bụchara ya na imere nwa gị ọyị abụrọzi ya ka ị ya-eji wee chezọ na o nwee ibe dị iche gị na ya na ọ gị nwa mụrụ ya ọ bụrụ nke bụ eziokwu ka ị ya-agwa ya rapụ ya rapụ ya ọ bụrụ na o wute ya emechaa ọ ga-aghọta ịghọtago ma kwuo eziokwu maka na igbo kwuru okwu sị na onye sị na nwa ya karịrị ya bụkwa aghụghọ nwa anakwa akarị nna ọ nara akarị nna and mbọsị ọbụla anyị nọkata sị na nwa gị akarịa gị aghụghọ dụkwana ya ọkwa ịghọtago so na ibe dụ na ya bụ na ị ya-ekwu ka o si wee dụ ya wee nya iwe emechaa ọ ga-aghọta na eziokwu ka ị na-agwa ya and gị mara amala na nwatakịrị ya na ọ bụ nwatakịrị tata abụrụ na echi na ọ ga-abụkwa nne mmadụ ọ ga-abụ nna mmadụ and o nwere ka o chezọ eziokwu ịgwara ya even ọ wutegodi ya even ọ bụgodo na okwu dụ njọ na ntị ya emechee ọ ga-eji ya na-echeta gị ma ịdị ndụ ma ị nwụrụ anwụ wee na-asị bikonu ka anyị ghara ichezọ na anyị bụ nne na nna nne na nna ara eje ya na nwatakịrị a na-agbakarị ọtọ nwa ọ mụrụ ma ọ ya na nwa ọ mụ a na-ekpo aja anara eme ya eme gị na nwa gị ịdụ mma dụ iche from ichezọ or ichete na ịbụ nne ya ma ọ na ị bụ nna ya na ọ wụ suppose ịbụ eziokwu gị nwa suppose iguide ya n'ụwa a na-ebi ịghọtago na chineke nye gị ma ibe o ji wee nye gị to protect to teach and to help him or her ịghọtago so ichezokwana ibe naatọ ichezona na ọ nne ka ị bụ na ọ nna ka ị bụ biko dododo ka anyị tinye anya bụ na anyị na-azụ ụmụ anyị ọfụma because na ibe ibe ulu dị na ya erike ka ị na-azụ ụmụ gị ọfụma ka ị na-azụ the next generation ka ị na-eme otu chineke chukwu okike abịama sị wee kwuo si na-eme so o nwerọ ajọ ibe dị na ịzụrụ nwa gị ọfụma instead ulu dị na ya erike bikonu ka anyị ghara ịtụzi egwu n'ịzụ ụmụazị maka na ọ bụrọ ụmụazị ga-azụ anyị ọ nne na nna anyị nwa bụ nne na nna ga-azụ ba ọ kakwa nwanne unu nwoke kenechukwu onye a gwalụ kwe ọ gwakwu ya ọzọ so si tinye aka onye ọbụla tinye aka n'ibe anyị na-eme ịghọtago tụsanụ ozi a ka o luo onye enu nta luo onye ana aka ịghọtago luo onye enu aka bikonu ka anyị nwee na next video ngwa ọ ga-adịnụ